Agus anois ar an líne ó chathair na Gaillimhe tá Faye Ní Dhomhnaill, Uachtarán Aontas na Mac Léinn in Ollscoil na Gaillimhe. A Faye, fáilte go dtí Near FM. Go raibh maith agat. A Faye, chonaic mé thú ag caint ar Nuacht RTÉ agus TG4 le déanaí agus bhí tú ag caint faoin ngéarchéim lóistín do mhic léinn i gcathair na Gaillimhe. Sular labhraíonn muid faoi sin, De bharr gurb é seo an chéad uair dom agallamh raidió a dhéanamh leat, an féidir leat ar dtús, a Faye, achoimre a thabhairt dár n-éisteoirí ar Near FM faoi do chúlra agus faoin mbealach inar éirigh leat a bheith i d'Uachtarán ar Aontas na Mac Léinn Ollscoile na Gaillimhe?
Yeah cinnte so erm fadó fadó in Éirinn roimh teacht an aoil thit mé as mo chúrsa san ollscoil bhíos ag freastal ar erm ATU Gaillimh agus thit mé as mo chúrsa agus ansin bhog mé go hOllscoil na Gaillimhe agus bhíos like ok táim chun cabhair a thabhairt do dhuine ar bith gur féidir liom cabhair a thabhairt dóibh so bhíos i m'ionadaí ranga agus ansin bhíos mar thionólaí na ndán san ollscoil seo oifigeach páirtaimseartha agus ansin agus mé i mbliain a céime bhíos, you know, réidh le bheith críochnaithe leis an ollscoil agus sin agus ansin chas ceann de mo chairde liom agus dúirt siadsan cén fáth nach bhfuil tú ag seasamh sa toghchán don chomhaltas agus bhíos like, yeah, tá an ceart agat, actually. So sheas mé mar Leas-Uachtarán don Ghaeilge, seo Oifigeach Gaeilge lánaimseartha, bhí muid in Ollscoil na Gaillimhe mar an chéad ollscoil in Éirinn le hOifigeach Gaeilge lánaimseartha acu ar an Aontas agus, Bhí mé mar an chéad mná sa ról in Éirinn so bhí sé deas agus ansin chaith mé bliain mar leasuachtarán agus ansin bhíos mar sin arís bhíos réidh le bheith críochnaithe agus ansin bhí cúpla mac léinn ag you know ag teacht ar chuairt agus bhí siadsan ag rá an bhfuil tú ag seasamh mar uachtarán so ansin saghas mhothaigh mé toisc go bhfaighim mo chuid íoc as na mic léinn go raibh gá gur sheas mé mar uachtarán mar like you know más rud é go bhfuil siadsan ag cur like, airgead isteach agus tá siad ag iarraidh go seasfaidh mé, is ceart go seasaim. So um ansin sheas mé mar Uachtarán agus bhuaigh mé an toghchán, bhíos eh i gcoinne beirt daoine eile um agus yeah, so tá mo thréimhse mar Uachtarán beagnach críochnaithe, beidh mé críochnaithe i mí Meitheamh um agus tá cailín eile i mo dhiaidh anois, bhí ár dtoghchán cúpla seachtain ó shin.
OK, sin go hiontach. Ar thaitin an jab leat mar Leas-Oifigeach Gaeilge?
Yeah, bhí sé bhí sé ar fheabhas. Bhí sé deacair uaireanta just mar gheall ar just go raibh mé i m'aonarach ach seachas sin bhí sé ar fheabhas, you know, mar, ba mhór an pribhléid é le bheith in ann an Ghaelainn a chur chun cinn i measc na mic léinn agus go háirithe i gcathracha ar nós Gaillimh mar you know tá an Ghaeltacht díreach in aice linn agus is é Ollscoil na Gaillimhe an t-aon ollscoil dhátheangach in Éirinn so really ba mhór an pribhléid é agus yeah. Like, tá 'fhios agam go bhfuil Gaillimh, b'fhéidir in éineacht le Béal Feirste, aitheanta mar an sórt, em, cathair is Gaelach in Éirinn. An gceapann tú go bhfuil sé seo fíor, like?
Go bhfuil Eh, eh, Gaillimh eh, no, yeah, an bhfuil cathair na Gaillimhe, like, an bhfuil sé mar chathair Gaelach i ndáiríre? Umm, sílim, like, is rud, más rud é go lorgaíonn tú an, an Gaolainn, tiocfaidh tú air, mar, like, abair, tá foireann peil lán-Ghaelach i, i nGaillimh, tá, you know, eagraíonn, umm, Charlie Byrne's Bookshop, eagraíonn siadsan, umm, club leabhar trí Ghaolainn, you know, tá deiseanna ann do chuid suim sa Ghaolainn a léir, a léiriú, ní gá go mbeadh tú, céad faoin gcéad gafa i saol na Gaeilge. Tá sé ann agus tá sé you know, tá tú in ann teacht air. Ní raibh mé i gcathair na Gaillimhe le roinnt blianta anuas ach chuala mé, agus seo mo taithí féin freisin, gur chloiseann tú an Ghaeilge i gcathair na Gaillimhe ó am go ham, like fiú nuair nach bhfuil tú ag labhairt í, like nuair atá tú ag dul timpeall na sráide uaireanta cloiseann tú í agus is annamh, ceapaimse, a tharlaíonn sé seo i mBaile Átha Cliath. An é sin do thaithí féin freisin? Yeah cinnte is like is is maith an rud é like mar a luaigh tú beidh tú fiú sa líne i Tesco ag ceannach you know milseáin agus beidh tú in ann an Gaolainn a chloisteáil taobh thiar duit nó you know sa amharclann tá amharclann lán Gaelach againn so it's you know cloiseann tú na daoine timpeall na háite ag labhairt na Gaeilge agus

Yeah, cinnte. So, d'eagraigh muid an imeacht sin le Threshold mar saghas Lá Cearta na Cíosaithe. So just más rud é go bhfuil tú ag íoc cíos nó is cíosaí thú, go mbeadh tú ar an eolas faoi céard é do chearta. So bhí sé cloistí againn arís is arís is arís daoine b'fhéidir you know agus siad ag fáil réidh le bogadh amach as a gcuid lóistín agus um Just chloisfidh tú go raibh like b'fhéidir um an landlord ag coinneáil an hair leis nó you know nach raibh cearta acu sa teach. So bhí muid ag iarraidh an eolas ar fad a chur ar fáil do mhic léinn in Ollscoil na Gaillimhe ionas go mbeadh siad in ann you know landáil isteach, labhairt linn, imeacht arís. Ní ní gá go mbeadh sé an-dian, ní gá go mbeadh sé an you know. structured. Just bhí muid ag iarraidh go mbeadh an eolas ar fáil go ginearálta do mhic léinn, go mbeadh siad in ann you know rud eicínt a fhiosrú amach. Agus ansin ó taobh lóistín de i nGaillimh rinneamar suirbhé i seimeastar a haon i mbliana agus tháinig muid ar um tá 5% de mhic léinn in Ollscoil na Gaillimhe gan lóistín, tá siadsan ag fanacht i mbrúnna óige nó tá siadsan ag taisteal ó chontae eile agus ansin tá dhá dhá dhéag faoin gcéad eile a bhfuil ag fanacht le clann nó you know agus bhí sé an-tábhachtach dúinn i mbliana a léiriú do dhaoine más rud é go bhfuil tú ag fanacht le do chlann léiríonn é sin nach raibh lóistín ar fáil agat mar chloiseann tú é i gcónaí deireann daoine ó bhí an t-ádh cónaíonn m'aintín i nGaillimh nó cónaíonn mo chlann i nGaillimh ach níl an t-ádh ort sin just like, cónaíonn do chlann ann ach níl lóistín agat fós, sin, like, do chlann, ní raibh lóistín do mhic léinn ar fáil agat agus tú ag freastal ar an ollscoil. Ceapaimse, b'fhéidir go bhfuil mé mícheart, ach ceapaimse gur fearr leis a lán daoine óga, like, daoine óga atá mé ag caint faoi, fanacht lena thuismitheoirí in áit lóistín a fháil mar tá lóistín costasach freisin, nach bhfuil?
Bhuel, bhuel yes tá an ceart agat, is fearr le daoine óga a bheith ag fanacht le clann in aghaidh a bheith ag íoc as lóistín ach sin mar gheall ar an phraghas so anois thagann sé thar n-ais chun an rud sin like ní raibh lóistín saor sábháilte you know lonnaithe do mhic léinn ar fáil don mhac léinn sin tá sé ag dul in airde le uh, tá an phraghas ag dul in airde bliain i ndiaidh bliana arís so anois caithfidh daoine fanacht le clann ach you know, ní raibh sin an scéal fiú nuair a thosaigh mé san ollscoil, ní raibh mórán daoine ag fanacht le clann agus just tá sé ag really, you know, níl sé ag dul go maith i mbliana.
An bhfuil mé ceart chun a rá gurb é an ghéarchéim lóistín i gcathair na Gaillimhe an fhadhb is mó do mhic léinn i gcathair na Gaillimhe?
Yeah, cinnte go mbeadh an ceart agat.
OK, an bhfuil an córas lóistín do mhic léinn i gcathair na Gaillimhe dar leat briste mar sin? Umm, yeah, sílim, sílim gurb í an, an rud le Gaillimh ná tá an-chuid digs i nGaillimh agus tuigim an tábhacht le, le, le digs agus nílim ag rá ní gá go mbeadh digs ar fáil do mhic léinn ach is ansin Feiceann tú digs, b'fhéidir, agus iadsan Luan go hAoine, agus ansin caithfidh an mac léinn bogadh amach ón teach i rith an deireadh seachtaine. Ach, you know, nuair atá like mac léinn idirnáisiúnta, níl an rogha sin acu. Agus tá an-chuid mic léinn idirnáisiúnta agus tagann siadsan anseo agus nach dtuigeann siadsan go bhfuil géarchéim lóistín anseo i nGaillimh freisin. So sílim go bhfuil cumarsáid mar ceann de na rudaí is tábhachtaí gur féidir linn a dhéanamh maidir le lóistín.

más rud é gur féidir linn casadh leis Minister Lawless agus an fadhb seo a phlé, mar seo an rud atáimid ag iarraidh air ná just go mbeadh cumarsáid faoin bhfadhb. So, saghas, nílim dóchasach go fóill.
Ok, luaigh tú an tAire ansin. Bhí cruinniú eagraithe agaibh i nDáil Éireann le déanaí, an raibh? Yeah, bhí. So, bhí muid ag foilsiú ár ár suirbhé maidir le lóistín darbh ainm Generation Emigration. So just bhí muid ag iarraidh aird a tharraingt ar an bhfadhb agus go háirithe gur nach raibh sé fiú i nGaillimh amháin. Like abair rinne Coláiste na hOllscoile Corcaigh suirbhé agus tháinig siadsan ar go raibh 28% de mhic léinn ag dul chun ranganna ocrasach mar ní féidir leo íoc as bia. Tá. you know, mic léinn i gColáiste na Ríona, you know, nach féidir leo íoc as lóistín agus go bhfuil sé ag iompú ar a meabhairshláinte. Tá mic léinn i UCD, tá siadsan ag íoc níos mó ná you know, seacht gcéad, sé chéad don mhí don chíos agus ní ceart é sin. Is mac léinn atá i gceist leis an cheist seo em so bhí muid ag iarraidh aird a tharraingt ar an fadhb sin. OK, agus chonaic mé ar na meáin shóisialta gur dúirt roinnt Teachtaí Dála go mbeadh siad ag freastal ar bhur ócáid ach níor d'fhreastail siad ag an deireadh, an bhfuil seo fíor?
Yeah, so em. An rud ná sheol muid cuireadh chun achan Teachta Dála atá ag suí faoi láthair so b'in an chéad rud agus ansin bhí an-chuid dóibh a d'fhreagair an ríomhphost agus ansin luaigh siadsan nach raibh nach like luaigh siadsan go raibh siadsan le teacht agus ansin ar an maidin níor tháinig siadsan so is mór an trua é sin. OK,
lasmuigh de cheisteanna faoi lóistín i gCathair na Gaillimhe, an féidir leat achoimre a thabhairt dom faoin sórt oibre eile atá idir lámha agat mar Uachtarán ar Aontas na Mac Léinn ó thús na bliana acadúla seo? Yeah, cinnte. So, abair, i mbliana, Bhog na bronnta na chéime, bhog an ollscoil iad gan comhrá nó gan saghas próiseas ceart a bheith ann, so táimid i mbun feachtais fé láthair ag labhairt faoi sin mar níl sé cothrom nó cóir. Bhí fadhbanna, you know, tá T-Fund againn i mbliana so seo do mhic léinn trasinscneach so tá, airgead ar fáil againn anois dóibh más rud é go gcaithfidh siad íoc as smideadh nó go gcaithfidh siad íoc as éadaí nua, go mbeadh an airgead ar fáil dóibh agus ní bheadh siadsan faoi bhrú ó taobh cúrsaí airgid de you know just chun a chuid inscne a léiriú.
Agus tá suim agaibh san Aontas i gceist Gaza agus an Phailistín, nach bhfuil? Yeah, bíonn. So, um. Mar shampla, tháinig muid ar an nuacht go raibh an Ollscoil ag comhoibriú le Technion, seo comhlacht ó Iosrael agus nuair a léann tú faoi go bunúsach is R and D wing ón IOF iad, ní fíor. ollscoil iad agus so chualamar go raibh an ollscoil ag comhoibriú leo so d'eagraigh muid agus an Palestinian Solidarity Society agóid seachtainiúil so rinneamar an chéad ceann agus bhí sé thar cionn bhí 400 daoine ann b'fhéidir agus ansin an chéad um agóid eile, bhí Údarás na hOllscoile ar siúl, so seo an governing body don ollscoil agus suíonn mé féin agus beirt oifigí eile ar an um ar an tÚdarás so bhí muid taobh istigh ag labhairt le um an an tUachtarán Ionaid agus Meabhránaí um faoin you know gá go mbeadh siadsan ag dul siar ón gConradh sin agus ansin anuas air sin bhí conradh á eagrú nó brón orm bhí agóid á eagrú ag Palestinian Solidarity Society taobh amuigh don chruinniú freisin so bhí you know brú ón na dhá thaobh so bhí sé deas é a fheiscint na mic léinn agus an Comhaltas ag comhoibriú le chéile chun an um, an um, chonradh sin a chríochnaigh.
Ok. Bhí sé just ag caint leat ar Raidió inniu, a Faye. An bhfuil rudaí beartaithe agat faoi cad a bheidh a dhéanamh agat tar éis na bliana acadúla seo? Like, mar shampla, like, an, tá a fhios agam go bhfuil tú ag déanamh cúrsa Gaeilge faoi láthair, an bhfuil suim agat a bheith ag obair san earnáil Gaeilge, mar shampla? Em well actually tá mé ag seasamh le Aontas na Mac Léinn in Éirinn, seo an an aontas náisiúnta, em mar leasuachtarán um leasuachtarán um fheachtais so tá súil agam go bhfaighidh mé em the coup of the day. Agus is is job em lánaimseartha é seo, nach bhfuil?
Yeah cosúil leis an an job seo.